Nuair a d'imir an Clár is Cill Chainnigh in Inis an mhí seo caite bhí trí phointe le spáráil acu ar na Cait. Ach le corn ar an líne, ciocu acu a bheadh ag ceiliúradh. Bhí Brian Tyers agus Cathal Moore i mbun tráchtachta ón gcluiche ceannais iomána Allianz.
Féachann do Joe Darragh Lohan os cionn Richie Reid b'fhéidir ach gearr amach ní hé Richie ach Billy Ryan a bhí ann. Na foirne fós ag iarraidh socrú síos. Shane Murphy anois, an chéad duine curtha de aige agus gan aon scáth air tabhairt fé scór agus an scór fachta aige Shane Murphy. Huw Lawlor. Suas anso i dtreo Luke Hogan. Beirt de chuid Ghaeil Uí Lochlainn. Blocáil nó leathbhlocáil maith eile, Darragh Lohan slachtaithe go hálainn agus tá Diarmuid Ryan scaoilte chun siúil anseo aige, fuílleach ama aige marc a thógaint agus tá an bratach á ardach istigh ansan. Fearr maith fachta aige ar Bhilly Drennan. Deacrachtaí aige McCarthy ansan. Sé Huw Lawlor atá á leanúint sin. Blanchfield ná fuil luaite in aon chor againn. Coisíocht dheas agus tá na guaillí móra leathana san oscailt aige agus abhaile faighte aige ag David Blanchfield! A leithéid de scór! Beidh cuimhne go ceann i bhfad ar an sábháil sin. Brú anseo anois ar líne lánchúil agus é leagtha anuas ansan aige John Donnelly ach tá Adam Hogan, ardbheartaíocht má tá agus Éibhear Quilligan! Pointe aige Adrian Mullen. Cad é action? Bhuel, nach raibh sé de dhánaíocht ag Mullen ansin tabhairt faoin chúl tar éis an cosaint iontach ó Adam Hogan. Sé Eoin Cody a phioc an sliotar anseo. Bhí sé, bhí tuagán de saoirse faighte aige ach sin ard cosaint ag Hogan ansin díreach isteach agus an sliotar imithe. David Reidy buailte ar bheagán spáis sin pas iontach ar fad fachta aige Mark Rodgers agus spás aige ó Shane Murphy agus an-phointe ar fad mar fhreagra ag an gClár. Anois mar sin, Huw Lawlor, Cill Chainnigh gafa gairid arís leis an bpoc amach. Richie Reid, na guaillí oscailte aige anuas ar a pháirtí club. Sin é Adrian Mullen a leithéid de ghabháil! Billy Ryan, dá mbeadh an pas tugtha aige, tá a phointe ceart go leor aige má tá, bhí an pas ann. Is dóigh liom go raibh níos mó ná leathsheans ar chúl ansin le Billy Ryan. Dá mbeadh an liathróid tugtha ansin ach an-ghabháil san aer ag Mullen ansin, féach air, Ryan. Gairid arís, Paddy Deegan an trasnú, tá éirithe le Cill Chainnigh an-chuid spáis a chruthú sa fócas go díreach, an trasnú, Luke Hogan. Botún láimhseála aige siúd ach ambaiste a bhuachaill, d'fhan sé leis mar chúram, Siúd é Richie Reid. Fear na seamróg anois, rite fada go leor. Tá aige Richie Reid, é fhéin agus Blanchfield tar éis pointí a dh'fháilt anois le déanaí. Tá anois le déanaí ansin, sin an tríú phointe faighte acu taobh thiar go lár páirce ansin agus sin ard scór ó Richie Reid ach cruthaithe ansin ag an fear sa chúinne, Luke Hogan. Anonn go dtí i gcoinne Aontroma ar dtúis a bheidh. Cill Chainnigh sa chraobh i gceann trí seachtaine, an Ghaillimh seachtain ina dhiaidh san. Gan dabht fé cheann coicíse beidh Luimneach agus an Clár le chéile. Ach seo chugainn Mark Rodgers, obair le déanamh aige Richie Reid, anois aige Tommy Walsh! A leithéid de mhaide aige McCarthy! Sin críoch iontach ag McCarthy ach cruthaithe ag Mark Rodgers a fuair an sliotar ar dtús. Chuaigh sé ar ruathar isteach ansin. Chruthaigh McCarthy an spás. an-phas amach. Beidh díomá b'fhéidir ar Eoin Murphy é sin a ligint isteach ansin ach féach an áit ina bhfuil sé, bhí sé gar don chúl, an-chríoch ar fad. A haon a hocht in aghaidh náid a naoi. Cúig nóimeat is tríocha le dul. Tógtha aige Mossy Keoghan anseo agus tá sé imithe ansan óna chéile comhraic agus a leithéid de thosach do Cill Chainnigh sa tarna leath. Sin ard scór ansin ó Martin Keoghan. ón gcliathán ansin agus ní raibh aon duine ag fanacht sa lár agus bhí air tabhairt faoin scór. Reidy tógtha agus é casta in aon ghluaiseacht amháin. Shane O'Donnell, faighte thar n-ais aige Reidy agus tá Hugh Lawlor ag baint na sálacha. Siúd David Fitzgerald a bhí an-chiúin sa chéad leath! Tá cúl aige David Fitzgerald! Comhghluaiseacht den scoth! Sin fear a bhí thar a bheith ciúin sa chéad leath mar gheall ar an gcosaint ar siúl aige Cill Chainnigh. B'fhéidir go bhfuil ceist ar na céimeanna ar thóg sé anseo, níos mó ná ceithre cinn is dóigh liom. Ach ana chríoch ar fad ach déanta agus crutha ag Reidy. Shane O'Donnell baint aige leis an gcúl freisin.
Tógtha aige David Reidy. Cathal Malone istigh idir thriúr ó Chill Chainnigh, dóthain ama aige agus é seolta go tréan. Agus níl siad as an áireamh ná é, tháinig Hugh Lawlor amach do chuaigh an sliotar isteach David Fitzgerald agus seo chugainn an seans agus tá cúl eile aige Aidan McCarthy! Trí cinn ag an gClár.
Agus cad a tharla nuair a chuir sé an liathróid sin isteach san eangach ansin? B'fhéidir go raibh an cúlbáire ag teacht amach ach tá sé gortaithe anois ach tá sé ceart go leor ag teacht amach. Níl sé céad faoin gcéad ach an críoch ansin cruthaithe ag David Fitzgerald. Agus tá dó ceathair cláraithe acu siúd sa tarna leath. Mossy Keoghan, Conor Cleary a fanacht siar. Anois tá an tacaíocht ag teacht beagáinín beag mall ón lár páirce. Caithfidh Keoghan é dhéanamh ina aonar agus ní haon mhaith leis é sin a dhéanamh. Cluiche den scoth eile imeartha aige siúd, Cathal Malone anois. An-chuid spáis ansan thuas agus Sherlock agus ní bheidh sé fhéin ná Huw Lawlor róbhuíoch go gcaithfeadar 40 méadar a rith agus tá Lawlor, bhuel, cheapfainnse gortaithe ar an Shanagher nó ardaithe isteach go hálainn agus b'é Rodgers mo leathscéal a bhí ann ach tá 35 neomat den scoth. bhuel 30 neomat imeartha ag foireann an Chláir sa tarna leath anois. Donnelly isteach i dtreo Cody agus tá sé sin neadaithe go paiteanta. Chífeá cad a bhí i gceist aige ina chogadh dearg arís. Sea, gan ach cúl idir na foirne anois agus anois beidh críoch iontach againn agus Cody ag briseadh tríd agus is é Donnelly a chruthaigh. Cad é mar phas isteach ansin agus ó chuaigh sé amach tá sé ag imirt níos fearr ó d'fhág sé Adam Hogan.
Baiste, n'fheadar cén bheirt go díreach, ach tógtha go dtí na foirne seo. Bearna oscailte, John Donnelly isteach go dtí Keoghan. Bhí an pas laistiar dó ach bhfuil poc éirice. Cad tá á bhronnadh aige Johnny Murphy anseo? Féach ar Brian Lohan. Níl sé sásta, ach b'fhéidir, is dóigh liom, an cinneadh ceart. Ach féach an t-aer atá taobh thiar anseo. Níl fhios a'am faoi sin. Is dóigh liom go raibh an, bhí, is dóigh liom go raibh an pas tugtha. Ní raibh an sliotar aige ar chor ar bith.
Cúl fachta aige cheana féinig. Bhuel, cad a bhí ansan? Conas ná fuil sé glanta? Sin ceist eile. Lagiarracht cheart ag Eoin Cody, ag troid go bás mar is dual dóibh a dhéanamh. Bhfuil sé sin bainte amach níl aige Shane O'Donnell. Cian Kenny, Anois mar sin Mossy Keoghan duine ar dhuine, buaite aige an chéad chúram, deacrachtaí aige Rory Hayes, tá Keoghan sásta le pointe agus is maith ann an pointe agus chúig nóimeat le dul. Buailte fada aige, chomh fada ón gcúl agus is féidir é a chimeád. Leagtha anuas aige Cian Kenny. David Fitzgerald, an fhearr maith fachta aige Huw Lawlor é sin. Á sin árd-phas fé bhrú ansan ag Timmy Clifford is dóigh liom. Isteach chútha tá Mullen istigh. Fachta anso aige Blanchfield nách mór. Mullen a d'iarraidh, bhuel, órlach ar órlach isteach i dtreo an chúil. Rory Hayes. Bonn curtha aige Hayes pé tháinig. Tógtha aige Mossy Keoghan. Pas amú ansan. Bhfuil éinne is fearr ná Hogan chun poc saor a ghnóthú isteach fén ascaill? Sea, Hogan ag teacht amach leis an sliotar arís agus an sliotar sin chomh tábhachtach agus an-chosaint arís.
Agus tá Sraith Iomána Allianz buaite ag an gClár!